Janti sedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako o bamako wula o don janti sedu i k'a dɔn fɛn tɛ bɔ fɛn na k'a da ti dɔn siga t'a la baaraba baaraba i k'a dɔn ale de ye kɛlɛkuntigi ye kɛlɛbolofara min n'o ye banbaanciwale min binnen bɛ mali kan kɛlɛbolofara min n'u k'a ma ko katiba masina masina a sara janti sedu i k'a dɔn an ka sɔrɔdasikuluw ka mugu ci payi an'u ka wulikajɔ ayiwa sanfɛla la janti sedu i k'a dɔn a kɔni kɛra sababu ye segu fanfɛla in na katiba di masina i k'a dɔn ka nin ɲɛmaaba in min ye baaraba ye baaraba dɔnnen don ayiwa a ka dalu ni fɛɛrɛw la janti sedu baaraba yɛrɛ i k'a dɔn cɛ gɛlɛnba kun don sabula a bɔ bolofara min n'a bɛ fɔ ale de kun ye amadu kufa ka cɛ gɛlɛnba ye kufa nka ni maa min ye kunnafoniw ta k'u lajɛ lajɛ janti sedu i k'a dɔn awa kunnafoni ninnu bɛ sogisogi ɲɛfɛ mhm. amadu kufa yɛrɛ min n'o ye kɛlɛbolo ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ tununnen bɛ a bɛ waati jan bɔ mhm. n'i hakili b'a la kabini tubabuw ka kɛlɛbolo tun bɛ yan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ tasuma kun wulil'a la sabula u ye mugu jigin a kan ɔ o kɔfɛ dɔw kɔni kun y'a jira tuguni k'a fɔ amadu kufa a ye ba tigɛ moti yanfan in fɛ togoda togoda dɔw bɛ ka t'i kalifa o yɔrɔw la a joginen ɔ nka min kɔni jɛlen don min ye ayiwa baaraba ye o ka faali kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon don sabula ayiwa minnu gɛrɛyara a ma ani kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔla a kɛrɛfɛmaa minnu na olu kɔni y'o sɛbɛntiya a su yɛrɛ sabula ja yɛrɛ ani su yɛrɛ bɔlen don ni k'a jira bɛɛ lajɛlen na payi janti sedu nin b'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasikulu u ka ɲɛta u kɛlen bɛ ka faamuyali kura sɔrɔ i k'a dɔn kɛlɛ in na montée en puissance i k'a dɔn u b'a ra k'u bɔsɔ u b'a ra k'u bɔ ɲɔgɔn na payi kelen kelen kelen kelen ɲɛmaaba ɲɛmaaba payi ni nin ye tiɲɛ ye min ye amadu kufa ka taa fara o ka faali fana kan n'o bɛ waati jan bɔ mhm. janti sedu maa bɛ se k'a fɔ awa n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ kɛra juruden ye o ye tiɲɛ ɔ min kɔni ye amadu kufa ka faali ye mhm. tubabukulu minnu n'olu kɔni y'a faa olu kɔni kun y'a sɛbɛntiya nka waati kɛra mm. janti sedu i k'a dɔn kuma min sumayila sise bɛ bolo la ala ka hinɛ ɔ i y'a dɔn ale ni ayiwa banbaanci minnu kun minɛna n'u bɛ kaso la u falenna de ɔ o falen senfɛ mm. i k'a dɔn ja dɔw yera i bɛ amadu kufa ni iyadi agali i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mm-hmm. ɔ dɔw kɔni ko ko ja kɔrɔw don kɔrɔ don ɔ nka min kɔni y'o hakilina in fana ye mm. janti sedu min kɔni jɛlen don ni o kɔni bi ye n'o bi faamu mm-hmm. min ye banbaanciw ka nin kulu in ye i k'a dɔn ayiwa tɔ t'u la bilen sabula n'i ye saheli kunkolo jamana in ta i b'a ye k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni caman kɛ ka maaninfin bɔ i dabolo kan mhm. dugumisɛnnin ni dugu kumaba ka bɛɛ lajɛlen siran siran ɔ nka sɔrɔdasukuluw kɔni ye labɛn minnu kɛ kɔsa in na mm. n'o ye sankisɛ bɛ bɔ sanfɛ ka jigin jigin jɔni sedu k'a dɔn ko nin de y'u kamana yɛrɛ gwan minɛcogo t'o la ɔ baraba kɔni tora o dɔ de la segu lamini in na payi sɛbɛnnikɛla ko ɔhɔ min ye amadu kufa yɔrɔ a yɛrɛ ta kun ye waajuli in de ye ɔhɔ o waajuli jugu don sabula silamɛya kɔda ɔhɔ jɔni sedu k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi ɔhɔ ni k'a yɛlɛma k'a kɛ silamɛ jamana ye o tɛ silamɛ ɲuman ye nka kɛcogoya kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan o tɛ silamɛ ɲuman ye layi sɛbɛnnikɛla ko baraba faali min filɛ nin ye mm. ni a ko kɔni sɛbɛntiyara jɔni sedu k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ɲumanba de ye an ka sɔrɔdasukulu bolo mm. i k'a dɔn banbaanci wale nin ka se k'a daga bɔ jamana in da la nin kun ye sɛbɛn ye mm-hmm. an ye min bɔ soir de bamako kɔnɔ bamako wula daba tunkara ko tɛ bɔ dugu la gansan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Yusufu Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Konate ko garan kun donna Minusima ka kɛlɛcɛw sen la k'a fɔ u tɛ yaala Mali jamana kɔnɔ fɔ danganiya kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sɔrɔ wa n'u bɛ yaala u bɛ taa ni Malidenw ka kɔlɔsi ye maa kura minnu bɛ na minnu bɛ taa n'u k'a ma rotation o fɛnɛ fu kun sirila o dan na jamana yɛrɛ faamaw fɛ. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko fɛn min ye nasɔnsini ye mm. a ka secrétaire général adjoint n'o ye Lacroix ye o kɔni nana deliba de kɛ jamanakuntigi n'o ye kolonɛli asimi goyita yɛrɛ fan fɛ mm-hmm. asimi ko mm. n sɔnna nka ni n bi sɔn n bi sɔn kɔndisɔn dɔw de la mm-hmm. danganiya dɔw ni danganiya dɔw bɛ f'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi hakilinaw kɛra kelen ye yamaruya dira k'a fɔ bi ntɛnɛ nasɔnsini u bɛna taali ani seginni daminɛ mhm. n'o ye rotation ye mhm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko minisiri min bɛ alimaɲikaw ka sɔrɔdasiw kunna mm. n'o ye ministre de la défense ye o kɔni kun ye kuma in kun fɔlɔ fɔ mhm. wa fɛn min ye ale de kun y'a laɲini mm. k'a fɔ alimanw ka sɔrɔdasi min bɛ u bɛna pan mali kɔrɔnyanfan fan dɔ fɛ k'u bɛ taa yaala minisiri min bɛ arme ka ko kunna n'o ye ministre de la défense ye kolonɛli sajo kamara o ko n'a ye cɛ ye a y'a pan k'a lajɛ n na tasuma d'aw la Sɛbɛnnikɛla ko ah. o kuma min kɔni fɔra o bolila fan bɛɛ lajɛlen fɛ mm. fɛn min ye alimaɲikaw yɛrɛ u dusu kasi kojugu mm-hmm. u ko olu yɛrɛ ka cɛ ba kelen min bɛ mali la ah. n'o bɛ mali minusima na k'u bɛn'u ta ni ka taa n'u ye u ka taa sɛbɛnnikɛla ko u ka taa a k'o yɔrɔnin bɛɛ a ko fɛn min ye wulikajɔ ye o nana daminɛ ministère des affaires étrangères alimaɲi ta mali ta u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɛw sago sagona ɲɔgɔn kun na hakilinaw nana kɛ kelen ye sigikafɔ nana kɛ mm-hmm. wa bɛn nana k'a kan minisuma u ka bolofara min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimanw ka cɛden ji jiginna u ka to la an m'a fɔ a tɛ pan koyi mm. nka n'a bi pan mm. an bɛ taa nin yɔrɔ in na mm. an bɛ taa nin na an bɛ taa nin sira in fɛ sanfɛ an bɛ segin nin fɛ wa mali de bɛ da aw kan k'aw taatɔ kɔlɔsi k'aw natɔ kɔlɔsi o de fɔr'u ye n'a ma kɛ ten a bɛ ɲɛnabɔ wa a kun tɛ ten fɔlɔ o tubabu ɲɔgɔnna janfanci tɛ o a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛ cogo ye fɔlɔ u tun bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye u t'u sara maa na u bɛ na cogo min ka d'u ye o tɛ kɛ o tɛ kɛ bilen han ah, ah, o banna pewu sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ sigikafɔw de nana kɛ mhm. sabula fɛn min ye bɛnkan kura ye ani baara kɛcogo kura ye o de sigira sen kan mhm. n'u ko a ma mécanisme mhm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ utukalo san 2022 mm. o mécanisme kura o baara de bɛna daminɛ mm. min bɛ kɛ sababu ye minisuma ka baara bɛɛ lajɛlen u ka taa ni ka segin bi jalatigɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko an bɛ don min na ko bi mm. fɛn min ye abulayi jobu ye mm. a yɛrɛ y'a laseli kɛ wa fɛn min ye minisuma ka kumalasela kura o ye muso ye ko min ma myriam dessables ale kumana ko in kan bɛn kɛra min kan i tulo majɔ sɔrɔsi o sɔrɔsi n'a bɛ na n'a bi taa i nacogo ani minɛn minnu bɛ na i b'a kɛ lɛtiri ye k'a ci minisuma ma minisuma bɛ laban k'a kɛ lɛtiri ye mhm. k'a ci mali faamaw ma mhm. olu b'a laraw ye k'a lajɛ mhm. o tuma ni ko min kɛra o kɔnɔna na ni fiɲɛ bɔr'a la minisuma fɔlɔ de ye responsable ye o y'a kɛ cogo ye a turu bɛ da o kun a o ye kelen ye mhm. filanan mali faamaw olu fana bɛ kɔlɔsili kɛ mm. u bɛ jateminɛ kɛ mm. n'olu diɲɛna waati min ka sɛbɛn d'i ma ka yamaruya d'i ma i bɛ sɔrɔ ka pan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ani baara minnu kɛra mali kiri ɲɛ mali eh, lakananko ɲɛmaw uh -huh. ani alimaɲi ni minisuma lakananko ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ uh -huh. bɛn de kɛra nin kan mm -hmm. alamisa don mm -hmm. ministre de la défense colonel sadio kamara uh -huh. ale yɛrɛ ni alimaɲikaw ka ministre de la défense uh -huh. christine lambrecht uh -huh. u kumana a ye kuma gwɛlɛ caman de fɔ alimaɲikaw ye mm -hmm. ka kangari gwɛlɛ caman da u ye mm -hmm. ni n'aw ko k'aw b'a kɛ n'an banna mm -hmm. n'an y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ mm -hmm. an bɛ alimaɲi gɛn ka fara faransi kan colonel pasa colonel pasa e bu tɛ kolonɛli min na ee non o kolonɛli in pasa an bɛ i ko fanfiyɛ kolonɛli pasa i b'a fɔ fanfiyɛ nka a tɛ sɔn ko ma nka a tɛ sɔn dɛ a tɛ sɔn dɛ bundeni don bundeni don n'i y'i bolo d'a kan ko n baki faki i b'a wuli saraka bɛ jaabi kan ha kolonɛli mon kolonɛli kolonɛli kolonɛli l'enfant de kabida mini nara il est de nara i bɛnn'a la sa jɔnkundaw ka dugu fan fɛ i nka a bɛ bɔ kabida de mais kɔri tɛnɛ maramu den tɛ ayi o tɛ ah, non non non i y'a jɛ i somaa tɛ nin ye zeni an kɛrɛla ɲɔgɔn na koyi i soma tɛ nin ye o. i t'a jiri mon cousin. i t'a kusɛ. ni narayabɔ in kɔni don. bahawa walima tɛnɛmara. tɛnɛmara mɔ o den bi sɔrɔ dɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛn kɔni kɛra nin kan o tuma sira bɛna di minisima ma nin kan kan k'a f'u bɛ wuli u yɛrɛma bilen o banna mali de b'u taatɔ kɔlɔsi an b'u natɔ kɔlɔsi wa u bɛ taa yɔrɔ min a bɛ sara an na. o kɛra kasoladen ye o kunnafoni filɛ nin ye ah. an ye min salo ka bɔ le soir de bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔni sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars mars jahadi don jɔni sedu i k'a dɔn mun kɛra mhm. min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ko buwakari sangare sangare buwakari sangare ko an ka taa tumutu tumutu i k'a dɔn banki min bɛ yen n'u k'a ma ko bms bms babali ba ba. babali ba min kɛra sababu ye ka bms kɛ bms Ɔhɔ. ni ka banki in warakata k'a yɛrɛkɛ mali fan bɛɛ lajɛlen la A minɛna. banki in bonyana Ɔhɔ. banki in kɛra banki jɔlen ye Ɔhɔ. nka min ye a baarakɛla ɲɛmaa dɔ ye tumutu mara la Ɔhɔ. jɔni sedu k'a dɔn u maa caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ E. min ye ka taa baga mahamadu siribe ale min ye caissier principal E. ye ka mugu ci a la tumutu jɔni sedu nin kɛra sibiri su sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa min ye safo waati ye min kɔni ye marifatigiw ye minnu ma dɔn u nana bɔ jamakulu de cɛ la ka sin ka min ye caissier principal k'a sama ka b'u cɛ la ka mugu ci mugu ci yan ka di yen ye bɛɛ lajɛlen y'u kɔda jɔni sedu k'a dɔn awa caissier principal bms a ye mun de kɛ mun de b'a ni a fabaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔni sedu k'a dɔn maa si tɛ kɛ ala ye k'a gundo dɔn mhm. a kɔni don mm. hadamaden kɔni kamanagwanna mm. ninnu maa damadɔ i k'a dɔn sigilen bɛ jɔni sedu ka sin ka na awa bms caissier principal a tɔgɔ de ko mahamadu siribe jɔni sedu k'a koori dɔrɔn ka mugu kɛ eh. a la k'a fa sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamakulu minnu kun bɛ yen Sobow. maatɔn minnu bɛ yen barokɛbaw Ɔhɔ. olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'i kɔda maa si m'a ɲɛɲini k'a faamu Ɔhɔ. munna Ɔhɔ. u taara ale kelen de ta ka mugu ci a la Ɔhɔ. nka n'i dun ye kow ta k'u lajɛ Ɔhɔ. jɔni sedu k'a dɔn tumutuka bɛɛ bɛnnen don o kan Ɔhɔ. bms banki Mm. nafolotigiw Ɔhɔ. jagokɛlabaw Ɔhɔ. jɔni sedu k'a dɔn olu de bɛ don ka bɔ caman kɛ Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko awa bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ mahamadu siribe maa bonyanaba Siribe. a nisɔn ka di jɔni sedu k'a dɔn a bɛ kiliyan bonya fo ka tɛmɛ ɔ gɛlɛya ko nin tɛ abada k'a fɔ de ye ayiwa ko a kɛmɛ k'a damata ko kɛ maa na walima ko wɛrɛ mhm. politiki maa tɛ jɔni sedu k'a dɔn ɲɛmaa wɛrɛ tɛ banki kɔnɔ ɔ n'a sɔrɔla de nin ye caissier ye wari b'ale de ka bolo kan d'a tɔn na ka taa n'a ye taa banki dayɛlɛ i ka wari bɔ ka d'a ma an ka taa jɔn sedu a o fana tɛ o ma kɛ sabula ka mugu ci a la sur place o kɔni b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen ah. sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw kamana ganna nka ŋunuŋunu caman bɛ yen mm. min kɔni dɔnna kɔsa fɛ a bɛ ne ka waati bɔ mm. dɔ kɔni tun b'a wele tuma bɛɛ k'a babali ne b'i fa koyi eh. n b'i fa jɔn sedu min tun b'a babali k'a wele n b'i fa mun de n b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali ko jumɛn in doni balanen b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali kɔrɔfɔ jumɛn bɛ yen jɔn sedu k'a dɔn ɲininkali de bɛ yen menace de mort man ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko menace de mort o de kɔni kun b'a nɔfɛ a bɛ waati bɔ n b'i faa nka a ye mun kɛ a bɔ o tigi de la ɲininkali yalima min kun bɛ menace de mort de kɛ o ye client dɔ ye banque in na wa ɲama mun don de d'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ daw da dala dala jɔn sedu k'a dɔn dankɔrɔba kɔni dari da lahara kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ monsieur siribe a tun bɛ baara in na a bɛ ne ka waati jan bɔ i k'a dɔn tumutu jɔn sedu k'a dɔn sigida min bɛɛ i k'a dɔn ayiwa a ka a yɛrɛ tun bɛ sigida min na n'o y'a ka quartier u k'o de ma ko abaraju abaraju abaraju i k'a dɔn a yɛrɛ siso tun bɛ o quartier in de la jɔn sedu k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ tun b'a ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayi maa tɛ se k'o fana fɔ sabula sigiɲɔgɔn ɲuman jɔn sedu k'a dɔn a furulen tun don wa min kɔni ye nin baara in ye a bɛ nin na tumutu Hmm. kabini BMS dala fo ka taa bila bi la ɔ nin gɛlɛya min dalen filɛ ne ka siribe sɛgɛrɛ siribe jɔn sedu k'a dɔn nin ye degunba ye ɔ bɛɛ kɔni dalen don a la sa k'a fɔ tumutu hmm. nin ɲɔgɔn na ko bɛ se ka maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wulikajɔ de kan ka kɛ k'a ɲɛɲini joona mun ni min nana ni nin ye a bɔ jɔnw y'a kɛbaa ye hmm. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 marisi kɔnɔ jahadi don Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon ɲɛdaba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko bɔɲɛ bɔɲɛ laban ye boli ye ivoiridenw ka mercenaires cɛ bi naani ni kɔnɔntɔn min n'u minɛlen bɛ Mali bolo ni sigikafɔ o ma se ka k'a ko fura ye k'u taara da kasobonba la u ko min ma mandat de dépôt
u taara kaso la mandat de dépôt Bon, u bɛ bon, u ka kasobonba la. Ɛɛ.
Ayi sɔrɔdasiw tɛ yan. Sɔrɔdasiw ah. ka kasobonba bɛ yen. Ɔhɔn ah, ɔhɔn ah, u bɛ taa yen.
Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen.
Naam. Bamakɔ civiliw de bɛ taa yen aw n'aw ɲɔgɔnnaw. Aa aa.
Anw jɔni? Kutubu.
o don an tilalen kuma na ah. aja ye n wele ko hali sisan ko ale y'e tɔgɔ bila kaye kɔnɔ ah. k'e tɔgɔ pilasi bɛ aja ale bolo yen eh, ah, eh, ne ko aja aja jumɛn eh registre bɛ min bolo kasobonba la kɛ a fɔ aja ko a ka ko banna ko n'i m'a bo gɛn don yan

min ye eh, eh, faamaw muso bilenni na. Ah, ah, oh, e y'o mɛn ne da fɔlɔ wa.
ayi i t'o fɔ. e dun ko di. i t'o fɔ. Mhm. sɛbɛnnikɛla ko. Mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye sabula kunnafoniw jɛra k'a fɔ ntɛnɛn don utukalo tile tan ni duuru o ye mm. bi ye mm-hmm. fɛn min kɔni ye wulikajɔ ani baara minnu kɛlen bɛ procureur fɛ u ko min ma tribunal spécial mm. min ka baara ɲɛsinnen bɛ dantɛmɛwale mm. ani criminalité ma jamanaw ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. ale kɔni ye cɛ bi naani ni wolonwula ye mm. ivoirien a taar'u datugu kaso la mm. jalaki min b'u nɔfɛ mhm. i tulomajɔ wa u k'a dɔn mm. tentative d'atteinte à la sûreté de l'état o kɔrɔ o ye kuma ɲuman ye ee o jalaki ka girin koyi o kɔrɔ de ye an bɛɛ n'a kan ka janfa siri mali yɛrɛ ɲɛmaaso de kama k'a dafiri n'an ma se k'u minɛ an b'u ni kɛnɛkaraba ala k'an n'u bɔ ami sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur ye a ye sɛbɛn da u kan fɛn min ye mandat de dépôt u taar'u bila yen sabula fɛn min ye mercenaire ye u tilara ka sɛbɛn u ka dossier kan ni biki rouge ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi mali ni kodiwari ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in gannen bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye malidenw ye anw yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko in ka kɛ sigikafɔ ye mali taara i bolo maanabɔ togo nɔfɛ n'o ye fɔri yasinbe ale ni na i kana kuma mali ni kodiwari ni ɲɔgɔn cɛ janko an kɔrɔkɛ alasani daramani watara mm. a bɛ se ka ko in faamu cogo min an ka nin badenya fɔ ni k'a sinjiya fɔ mm. sɛbɛnnikɛla ko mm. fɔri yasinbe yadema ale ye maa ci ka na mali la ka na mali faamaw lamɛn a ko aw ye kuma min fɔ a lɛni a tɛ tɛmɛ nin kan aw ye ko nɔgɔya o tuma n bɛ boli joona n bɛ taa alasani daramani watara kuma ɲɔgɔnya mhm. bɛn ka kɛ kow la mhm. u selen yen mhm. u y'a sɔrɔ alasani jamannen bɛ a diminen bɛ fɛn o fɛn fɔra mali fɛ k'o ye nɔgɔya da ye a banna nin bɛɛ lajɛlen ma sabula mali ma dɔwɛrɛ fɔ kuma saba mm. alasani ka jɔn ko ala fɔ an ye min kɛ an filila mm. an t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o dɔrɔn tɛ mm. an bɛ mali to yen mali kɔni bisibasali an t'an sen don a la wa an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ n'an ka maa wɛrɛ bɛna mali territoire kan a bɛ kɛ maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔ nin dɔrɔn ne ɲinina u fɛ sɛbɛnnikɛla ko o ye ko gɛlɛn ye o ye ko tɛ ko gɛlɛn ye alasani ko a ko ale ti sɔn o ma bi mm. a ti sɔn o ma sini mm. ale y'i kali min kan o de ye k'a fɔ maa ninnu nali mali b'a kalama wa ale bɛ min ɲini o y'u ka bila ah. sans délai sans condition
o ye o ye n'a bɛ san pedro a b'o de fɔ eh? ka o ti fɔ anw ma yan eh? n'a bɛ san pedro ah. walima a bɛ gagnoa ah. a bɛ taa sans délai fɔ yen

sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. fɛn min ye nations unies mhm. secrétaire général adjoint mhm. n'o ye Lacroix ye o ye wulikajɔ kɛ ka na kuma asimi sɔn o ka fɔtaw ma fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani politikimaa minnu bɛ yen elhaji usumani serifu madani ayidara ka fara karidinali jean zeribo kan nin bɛɛ kumana asimi goyita mɛn asimi goyita ko a sɔnn'u bɛɛ ka fɔta ma nka min ɲinina kɔdiwari fɛ nɔgɔyada la k'a k'o kɛ kɔdiwari banna o tuma kɛlɛ bɛ ban cogo di aa n b'a f'i ye o tuma a bɛ ka gɛlɛya a ye fɛn fɛn fɔ n sɔnn'o bɛɛ ma an bɛ n'u bila mm. nka Côte d'Ivoire k'a fɔ a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o dama o dama u t'a ɲɔgɔnna kɛ o u k'u ta ɛɛ eh, Asimi eh, a to ten sa n ko Asimi fana a ka ɲɛnka don n'a dimina ale dimi dimi de bɔra a Asimi dimi bɔra o ko dira sariyatigiw de ma sa n bɛ min kɔni f'i ye Yali Sedu i k'a dɔn Ala de y'anw wasa CEDEAO ka nin diyagoya ko in kɛ Côte d'Ivoire ka i balan k'i balan alasana daramani watara cɛkɔrɔba jugu jugu k'i anw joro k'an joro joro o ko bannen ala ka tila o ma hali dɔgɔkun fila bɔ ka ne bi anw da ka sin ka na alasana daramani watara bolo don anw da ten gaba n ko ala k'o de don sa ko don asimi nin to ten sa aa u bila ka taa dɛ u bila awɔ e n'a dira kiritigɛla maaw ma a ko bɔra asimi bolo ee jamanako de don sa procureur de ye bigi rouge da u kan an ka procureur deli deli oh! a k'a kɛ bigi bleu a k'a kɛ u ka bila ka taa u ka bila ka taa ka taa so aa nin ko in ka to ten a k'u bila ka taa ala y'an wasa o a ka sagajigi da u kan u ka to du ye walahi ala y'an wasa kɔrɔ de k'anw janfa alasan dalamani watara ka anw janfa ka nin CEDEAO ka nin gɛlɛya in banba k'a sɔrɔ a tun bɛ se ka ban o kɛlɛ bannen dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila ka sin ka na ale ka n'i yɛrɛ d'aw ma k'a yɛrɛ malo nin don ya walahi bon an bɛ mun fɔ ala ye bilen ala ni ce ala ɛɛ asimu u bila an bɛ k'a nɔgɔya ivoirienw tɛ k'a nɔgɔya koyi u ma denni ka concert bali ye ɛɛ concert ko dugulimamu wa dugulimamu ɛɛ dugulimamu kɔni ka concert ko kuma yɛrɛ jumɛn jɔda bɛ nin na de an b'an sɛbɛ ko la ko concert u ka ninnu bila dɔrɔn k'u ka segin u nɔ na c'est tout c'est tout c'est tout il y a pas de problème u ma se ka kojugu kɛ u ma se ka maa faa u ma se ka foyi foyi kɛ a ka da u ma u ka taa o ma u ni marifa jugu minnu nana o bɛ kɛ cogo di u ka marifaw ka u kunko de b'u bolo yen k'o d'u ma awɔ ayi ee o bɛ taa da an ka sɔrɔsiw ma tesi a tɛ foyi ɲ'an ye
e fana sa o marifa bɛ mun ɲ'an ye u ni marifa ni fɛn fɛn nana k'a bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa a di alasani i sago sago i ye maa jugu minnu bila ka na i ka maa jugu filɛ ɛ kara bi wuli a yɛrɛ la o e k'a to ten bani avion de chasse b'an bolo tiɲɛ na u ka marifani ninnu di fɛn ɲa mais mais non eh. toi aussi nin tɛ kɛlɛ ko ye nin tɛ kɛlɛ ko ye u ka taa n'a ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako k'a fɔ jiginnɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Jɔni Sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon ɲɛdankura Jɔni Sedu k'a dɔn ko in gɛlɛyalen bɛ maa bi naani ni kɔnɔntɔn sɔrɔdasi minnu bɔra Kodowari kuma kelen ma se ka sɔrɔ a la min ye ivoiriyɛnw ye n'o ye alasani daramani watara ale kɔni b'i sɔn k'a fɔ a maa minnu n'u minɛnen don nin kɔni ye dabɔnkama de ye mali fɛ sabula mali b'a kalama mali faamaw ko nkalon ninnu nana na cogo min na fɛn ma fɔ an ye mhm. nkalon caman de tigɛra u ka nani na u minɛ k'u filɛ jɔni sedu k'a dɔn sigima fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ɲi Jɔni sedu o de kɛra sababu ye i k'a dɔn farafinna ɲɛmaa caman bɛ yen Ɔhɔ. minnu bɛ wuli ka jɔ la awa ko in bɛ se ka dala sa cogo min Tiɲɛ. ɔ i y'a dɔn awa Faure Gnassingbé Eyadéma Eyadéma. togokaw ka masakɛ Ɔhɔ. ale ye caman kɛ Tiɲɛ. Jɔni sedu i k'a dɔn ale ye weleweleda kɛ Ɔhɔ. i k'a dɔn ayiwa min ye jamana fila ye a ka jamana kɔnɔ ni ka t'u kumaɲɔgɔnya Tiɲɛ. Jɔni sedu hali n'a sɔrɔla Ɔhɔ. bɛnba mɛnma bɛn belebele ma kɛ i k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛn ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jɔni sedu k'a dɔn kuma kɔni dulonnen bɛ mm-hmm. o k'i bɔ a la mm. vice secrétaire général organisation des nations unies onu min ye madame amina awa j mohamed i k'a dɔn ale ni bureau des nations unies pour l'afrique ah. jɔni sedu k'a dɔn olu dalen don ɲɔgɔn na pour l'afrique de l'ouest et le sahel min ye awa mahamat saleh annadif i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u bisimilala ayiwa an ka jamana masakɛ fɛ kolonɛli asimu goyita a bɛɛ lajɛlen nin kutumu kelen olu fana olu fana n'an bɛ u bolo da u kɔ jɔni sedu k'a dɔn min bɛ se k'a to hmm. hakilina ɲuman bi sɔrɔ fɛɛrɛ ɲuman bi sɔrɔ cɛ bi naani ani kɔnɔntɔn kodowari sɔrɔdasi in na sɛbɛnnikɛla ko dan kɛlen t'o ma koyi Diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don Mali ma, tiɲɛ, min ye CEDEAO ye, CEDEAO, Union économique monétaire ouest africaine, o don, n'o ye UEMOA ye, UEMOA, Jɔni Sedu k'a dɔn awa o ɲɛmaaba, ɔhɔ, Senegalikaw ka masakɛ, masakɛ, min ye futakakɛ ye, futakakɛ, Union africaine président Macky, Macky Sall, Sall, Jɔni Sedu k'a dɔn Macky Sall awa sigi kɛlen don k'a fana kɔnɔ, Union africaine, sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira ntɛnɛn nata bi yɛrɛ ntɛnɛn de don koyi, bi don, bi, bi ntɛnɛn, ɔhɔ, Macky kan ka na. Han! sɛbɛnnikɛla ko jɔni sedu i k'a dɔn awa Macky Sall i k'a dɔn ale kan ka don bamakɔ yan bi ka na min ye an ka perezidan ye ka na a kumaɲɔgɔnya a bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ ka ɲɛsin cɛ bi naani ani kɔnɔntɔn in ma sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka taa ka segin ni nani nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ mali bɛ kodowari ni tiɲɛ cɛ jɔni sedu i k'a dɔn u tɛ na diyagoya kɔnɔ u bɛ na deli de la yan'o fana cɛ jowani sedu k'a dɔn a siɲɛ sabanan bɛna kɛ nin ye ganakaw ka perezidan min ye nana akufo ado o fana i k'a dɔn sigi kelen don k'o makɔnɔ jowani sedu k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye taakasegi taakasegi ye ani lagine bisawo perezidan general umaru sisɔkɔ min ye anbalo ye jowani sedu k'a dɔn sigi kelen don k'o fana makɔnɔ juma wɛrɛ nata nin kalo tile ɛɛ eh, ɔhɔn o de don wa o sigi kelen don k'o fana makɔnɔ jowani sedu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sogo doni ka na mali kɔnɔ ni tiɲɛ ka na a da asimi goyita kɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye nka sama jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ ɔ asimi goyita an kɔni nan'i deli miyankakɛ faama miyanka den kunkɛnɛ anw nana ka n'i deli min kɔni ye awa kɔdiwarikaw ka masakɛ cɛkɔrɔba a filila fo k'a fɔ k'a to ten u bɛ kuma minnu fɔ nin de don

e ala non a bɛɛ taara ka na deli kɛ mali kɔnɔ bi ne y'a fɔ siya fila bɛ n'u ye fanga d'a ma n k'an bɛ taa miyanka ni maraka miyanka ani maraka ani maraka i on diga on diga miyankakan na an ka taa i b'o dɔn wa ah, ah. n jigin ni jigan ye jigin ni jigari